Aha. Maazị Ifeanyi o
chachachacha ndị igbo kweenu ya ndị igbo rienu ya ndị igbo nya dịla anyị niile na mma em o nwere ọmarịcha ihe anyị chọrọ ka anyị gosi unu n'ụbọchị nke taa anyị chọrọ ka anyị kọwapụtara unu ihe gbasara ihe nkiri nke a gbara ọhụụ dị n'ime ahịa n'ụbọchị tata nke a kpọrọ gịnị maazị onye ije ọ gịnị bụ nya bụ maazị onye ije ọ bụ ịgagharịsị na mba ụwa dị iche iche wee hụsị etu ndị igbo si wee nọdụ tụmadụ na mba ofesi n'eziokwu eziokwu n'oge ọbụla ihe anyị na-ahụkarị na onyonyo dị iche iche bụ na onye igbo emee nke a onye igbo emee nke ọzọ mana ndị ọcha anaghị ewetu anya kọwakwara nke bụ eziokwu ihe anyị na-eme bụ ihe dị mma na-eweta aga n'iru n'obodo ha nke pụziri iche bụ na anyị wụchiri n'obodo China n'oge dị ka oge a wee gaa chọpụtasịa ihe ndị Igbo na-eme wee chọpụta n'eziokwu eziokwu na ihe gbasara aga n'iru dị n'azụmahịa n'obodo China na e wezugakwa ụmụ Igbo na ọ gaghị adị ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị gara wee chọpụta na e nwere ọtụtụ ụmụ Igbo nọtegoro aka n'obodo China ndị nọgoro ihe dị ka iri afọ abụọ na ise ndị nọgoro ife dị ka iri afọ atọ karịa ma tinye ndị ọcha n'ọrụ kpọrọ ha nye ha ọrụ ọ dịghịkwanụ fecha fecha mmadụ inye nwa bekee ọrụ na-akwụ ya ụgwọ ọnwa ndị nke a bụzi nnọọ ndị nke ọrụ ha bụ a nọdụ n'obodo China i zitere ha ego site n'ala anyị bụ Naijiria ma ọ bụ na mba ụwa dị iche iche a zụọ nya bụ ahịa dọọrọ gị na kọntena tinye n'ụgbọ mmiri ọ lata obodo ọbụla ị chọrọ ka ọ laa anyị chọpụtakwara ihe gbasara anụmdi na nwunye ndị be anyị na ndị ọcha ọ na-abụ anyị nọdụ n'ala anyị bụ naijiria anyị na-ahụta ya na ọ bụ ihe siri ike mana ndị be anyị na-ewetu anya ọ dabara ha na ha ha na-eme ọ na-aga nke ọma anyị gakwara wee chọpụta ihe gbasara ọgbata uhie ha na-enwe na ha banye n'ihe gbasara nya bụ anụmdi na nwunye ị ma na ọ dịghịkwa fecha fecha onye ojii na onye ọcha ikwekọrịta baa na anụmdi na nwunye ma asụsụ ma omenala ma e, ụka ekpemekpe dị iche iche anyị neresịrị ya bụ ihe wee chịkọta ya ọnụ wee tinye na nya bụ ihe nkiri nke anyị kpọrọ gịnị maazị onye ije nke kasị nke bụ na ndị igbo bụzi nnọọ ndị ga-abụ ebe ọbụla ha batara ha na-eburukwa omenala buru ya wee wụchie na nya bụ ebe wee na-asị na ndị Igbo na ọ ga-adịrị anyị na mma anyị gara ebe dị iche iche ndị Igbo anyị na-eme nzukọ obodo dị iche iche na-akpọkọnọta onwe fa ọnụ tụọ alo gbasara agamniru na-ahụrịta onwe ha na-ekwu maka adịmma ana Igbo ebe ha si wee bịa anyị gakwara ebe dị iche iche ebe ha na-enwe ụka ekpemekpe ebe ọ ga-abụ ị nọdụ a na-enwe ofufe a na-enwe ya n'asụsụ Igbo megidezie ndị ọcha ndị ọcha malite sụba Igbo anyị gakwara n'akụkụ nke ọzọ o nwere nwaanyị onye China anyị gara na nke ike wee gwụ ya bụ nwaanyị onye China na-asụ asụsụ Igbo wee baa onwe ya aha sị na aha ya bụ Ada na-ere ọtụtụ ihe dị iche iche ya na ndị be anyị na-asụkọrịta ọ na-asụ asụsụ dị ka nwa afọ Igbo anyị gakwara na nke nwa ada onye China ọzọ na-esiara anya wee sị na aha ya bụ Ọjịugo n'eziokwu eziokwu ihe ị ga-amụta na ya bụ maazị onye ije karịrị akarị nke kasị nke bụ na o nweziri onye nke ruru na nke aha ya bụ Peter ịbata na nke Peter ị sị ya nwanna kedu ọ sị gị nwanne udo ị jụọ kedu ihe ọ na-eme ọ sị gị na ọ na-esi ofe dị iche iche bụ ofe gịnị ofe ụmụ Igbo kedụkwanụ nke ị na-esi e ji mara ọ sị na ya na-esi ofe nsala ofe nke nwa ofe ụgụ n'eziokwu eziokwu ọ ga-amasị m ka i wetukene anya wee kirie gịnị ya bụ maazị onye ije n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta n'ime ya aha m bụ maazị Ifeanyi Nwosu ana m asị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma agbanyụkwana ya bụ onyonyo